Kuipa komangogona ndi akazi ambirimbiri. Koditu pali azibambo ena amene amatenga ngati ndikunjoya kumangogona ndi akazi osiyanasiyana kumangopanga sleep around kufikira ponena kuti ena amachita kuzipopa nazo ndithu eh ineyo nde ndagona ndi akazi ambirimbiri pa dziko lino ndi zina zambiri azibambo amene tawamva komanso taawona ndiye izo zili choncho koma lero tifuna tikambirane kuipa 10 kumene kungabwere ngati inuyo mumapanga nawo khalidwe limeneli chinthu choyambirira ndi health risks inuyo ngati mmagona ndi azikazi ambirimbiri mmakhala kuti mukuzipanga expose exposure rate yanu imakhala kuti ili very high yozipanga expose ku matenda amene ali opatsirana pogonana pachizungu amatchula kuti stis sexually transmitted illnesses kapena kuti sexually transmitted diseases kulitu matenda ambirimbiri ngati hiv kaya ndi gonorrhea kaya ndi syphilis kaya ndi chlamydia ndi matenda ena ambiri Malingana ndi National Aids Commission, anthu amene ali ndi kachilombo kameneka ndi oyandikira 1 million muno mdziko la Malawi ndipo anthu amene amamwalira pa chaka china chilichonse ndi almost 11,757 zomwe zikuyimira kunena kuti pa tsiku lina lililonse muno m'Malawi anthu 32 amamwalira chifukwa cha, cha nthenda imeneyi ndipo pamenepopo kupanga breakdown that further pa 1 hour ina iliyonse anthu 1.3 ndi amene amapeza kachilombo kamenekaka kusonyeza kuti ma chances ali high to wina aliyense amene apanga indulge in this behavior kuti atha kupeza matenda amenewawa so nkhani si hiv yokha komanso kuli matenda ambirimbiri amene amatha kubwera chifukwa chakugonana chinthu cha namba 2 ndi unplanned pregnancies timamva zambiri zokhudzana ndi anthu amene akuchotsa mimba ma complications amene amabwera chifukwa cha azimayi amene amakhala akuchotsa mimba on daily basis ndiye munthu amene amangogona ndi anthu popanda plan ina iliyonse zimapangitsa kunena kuti a- azipereka pathupi pamene sipanapangidwe plan kuti popo pabwere amati unintended pregnancies so zimabweretsa ndithu ma issues osiyanasiyana chifukwa umakhala kuti munthu suli ready for the responsibility and taonapo azibambo ambiri amene amakhala akuthawa ma responsibility ku- ndi chifukwa chonena kuti mimbayo anayipereka iwowo asanapange plan kuzasamalira mimbayo ndi kuzasamalira mwanayo so khalidwe lomangogona ndi azimayi ambirimbiri mmakhala kuti mukupereka mimba zambiri zomwe zili unplanned komanso chinthu china chofunikira kwambiri chimene tonse tikuyenera tichidziwe kuyipa komangopanga sleep around kumangogona ndi azimayi osiyanasiyana ndicho loss of time eti kuluza nthawi munthu kuti kuti upange maintain zibwezi zambirimbiri olo akazi ambirimbiri zimafuna nthawi pakhale communication pakati panu kulumikizana kukumana kukhalepo mukapanda kusatero milandu pakhale attention ndi zina zambiri zinthu zimene inuyo mukanatha kuzipanga invest pa zinthu zina za phindu monga ngati ku family yanu kaya ndi ku ntchito yanu kaya ndi maphunziro anu kaya even pakuzitukula inuyo ngati munthu so mmalo mopereka nthawi yanu ku zinthu zimezi zofunikira ngati zimenezi inu mumaipereka pofuna kupanga entertain akazi ambirimbiri zinthu zimene pamapeto pake sizimabweresa ma results ena aliwonse zimangodzesa inuyo kutaya nthawi chinthu cha namba 4 kuipa kwa namba 4 kumangogona ndi azikazi ambirimbiri draining of strength iweyo ngati mwamuna ngati mzibambo kuzithetsera mphamvu zako so ngati kutaya nthawi umatayanso mphamvu kupanga maintain zibwezi or akazi osiyanasiyana zimakudya iweyo physically komanso emotionally so physical and emotional energy yako imadyeka ndithu pakugawa nthawi zimene zimakupangitsa pamapeto pake iweyo kukhala ndi mphamvu zochepa zoti uzipereke ku real responsibility kapena kuti important responsibility imene iweyo kuyenera upereke ngati mwamuna chinthu cha namba 5 kuyipa kogona ndi azikazi ambirimbiri financial and resource strain munthu amene amagona ndi azikazi ambirimbiri zimafunika ndalama malingana ndi masiku ano kuspenda kwambiri umusangalase uyu umusangalase uyu uyu akufuna transport communication mabando kupereka mphaso kaya ndi malo ogona ena amachita kulipira renti ena amagula zakudya ndi zina zambiri ma commitments ena ambiri so you drain your resources so zinthu zitatu zimene tazilumikiza zimene zili zofunikira kwambiri pa moyo wa munthu nthawi yako mphamvu zako komanso chuma chako mmalo moti zinthu zimenezizi uzizionongera pa zinthu zomwe zili zaphindu iwe you spend pa zinthu zomwe zili zopanda phindu ngati akazi kufuna kusangalatsa akazi oti sazakuthokozanso nkomwe zinthu zimene iweyo ukuwaonongerazo komanso chinthu cha namba 6 emotional complications iweyo ngati umangogona ndi azimayi ambirimbiri zimakupangitsa kuti upange complicate ma emotions ako zimangodzesa nsanje zimangodzesa kuzidzudzula kuti mwina ndikulakwisa or even mkaziyo amene ali pachibwenziyo naye aziziganiza kuti mwina zimene ndikupanga zi ndikulakwisa guilt eti kamakhala ndithu ndi ka prison anxieties maganizo ambirimbiri kudandaula stress pamabwera attachment imene i- inuyo si- simukufuna muitumikire attachment iyo so mukudzetsa confusion komanso pali emotional stress so zimadzetsa ndithu ma emotional complications komanso kuipa kwa number 7 broken trust inuyo ngati mumangopanga sleep around mumangogona ndi azimayi ambirimbiri osiyanasiyana nde mmayamba khalidwe lomabisa zinthu zina khalidwe lachimasomaso zimene zimaononga kukhulupirirana pakati pa mwamuna ndi mkazi wake and pamapeto pake zimakupangitsani kunena kuti tsogolo lanu la banja lanu likhale lovuta komanso chinthu cha namba 8 family problems inuyo ngati mumangogona ndi azimayi ambirimbiri akazi ambirimbiri zimakubweretserani mavuto m'banja mwanu zimene zimapanga contribute to conflicts eti kumikangano m'banja komanso even banjalo kusiyana kumene eti komanso mavuto ena in raising children zimapangitsa ana akhuzidwe zinthu zimene iwo samayenera akhuzidwe in the first place komanso chinthu cha namba 9 spiritual consequences ndiye malawi muno anthu ambiri timakhala zoti we belong to ma religion ena ake tili ndife achipembedzo china chake so zikhalidwe definitely zotuluka kunja kwa banja nthawi zambiri zipembedzo zonse i don't think pali chipembedzo chomwe chimalola mwina chapuse apuse chijatu koma chipembedzo china chilichonse khalidwelili chimalikana ndithu and onse amene amatsatira zipembedzo zimenezi are discouraged from this behavior chifukwa limatengedwa ndi- ngati ndi tchimo lalikulu ndiye mmakhala ngati kuti pamenepapa mukupanga complicate eti i- umoyo wanu wa spiritual chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira divided attention ichinso ndi chinthu chachikulu kwambiri inu ngati muli ndi zibwenzi zambirimbiri akazi ambirimbiri ndiye kuti nthawi yanu mphamvu zanu chuma chanu ma emotions anu attention yanu mmayeneka kuti muyigawe ku ma relationships onsewa so ma responsibilities anu amapanga suffer ndiye video imeneyi tiyimalize motani tikuyena tiyimalize pokuzindikiritsani kuti mukuyena muzindikire kunena kuti munthu wina aliyense ali ndi limited time nthawi